wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu basi tɛ yen kɔni alhamdulilayi an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn an niw ka kɛnɛ an y'a lakɔlɔsi eh, faransi sigi na yan i ye karamɔgɔ ye mais i tɛ wajulikɛla ye i ye karamɔgɔ min ye i banbalen don danbeko kan o hukumu kɔnɔna la an ser'i ma ɲininkali fila b'an bolo wa ɲininkali fɔlɔ o bɛ boli jumɛn kan danfara jumɛn de bɛ an danbe ani diinɛ cɛ ani ɲininkali filanan o ye jumɛn ye an danbe kɔnɔna la fɛn minnu bɛ furu tiɲɛ ani ka bɔ cɛ fanfɛla ani muso fanfɛla la an b'a fɛ i k'i da don o la ka dɔ fɔ an ye bi an b'a fɔ alihamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ala mun bɛ yen nɔ n'ale ye min kɛnɛya d'an ma k'an lasigi bi ne ni ɲininkali nana kɛ ne la a kɔrɔ tɛ ko ne de ka ko dɔn ka bon ni bɛɛ ye a kɔrɔ tɛ ko n bɛ se ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan nka fɛn fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ hadamaden bɛ dɔn ni o de a fɔlɔ fɔlɔ k'i yɛrɛ a fɔlɔ fɔlɔ i yɛrɛ ka danbe an'i yɛrɛ bɔkolo olu ka danbe o ɲuman min b'o olu la i kan ka waso n'o ye sabula mɔgɔ bɛ dɔn ni i ka danbe de ye parce que bi fili dɔ de y'anw sɔrɔ anw nana ka diinɛ ani danbe k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na kelenw tɛ ka taa sɔrɔ diinɛ nana sɔrɔ fɛn dɔ bɛ anw fɛ yen nɔ olu ye ɲumanw ye i n'a fɔ ala kira alaihi salatu wa salam wagati min na ala kira nana ka na ci fɔ makankaw ɲɛna mm. a b'u wele ka taa silamɛya sira kan mm-hmm. a b'u wele ka taa diinɛ sira kan mm. a y'a lajɛ arabuw ka danbe minnu kun bɛ n'a ni silamɛya bɛ bɛn mm-hmm. ala kira ma maga o la pewu o danbe dɔ ye mun ye mm. a taara sɔrɔ arabuw ka donfini kun b'u bolo o donfini ye mun ye mm-hmm. o ye forokiya ye o donfiniw ye mun ye u ka musow ka donfini olu kun bɛ fini finmanw don o kun ye arabuw ka masiri ani arabuw ka donfini nka bi n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka danbe hali min ka ɲi a la an y'a bila kɛrɛfɛ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye fini mun filɛ nin musa kan na sisan n'i y'a ye nin fini don ka don mɔgɔw cɛ u b'a fɔ ko kafiri don ka taa sɔrɔ silamɛ fini tɛ yen kafiri fini tɛ yen kuranɛ yɛrɛ ma fini fɔ fewu fini mun bɛ yen n'a bɛ se k'i datugu a bɛ se k'i sutura sabula cɛw tun bɛ ala kira nɔfɛ fini yɛrɛ tun t'olu bolo mɔgɔw tun bɛ kira nɔfɛ donfini dafalen t'u bolo o b'a yira diinɛ ani fini o tɛ ɲɔgɔn sira la bon a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye e m'a ye tellement anw banna anw yɛrɛ la anw y'an ka danbe an'an ka coutume anw ye ɲuman minnu b'u la an y'a bɛɛ bila bi f'a bɛɛ nana ka na tiɲɛ anw bolo an ma kɛ n'a si ye an ma kɛ tubabu ye an ma kɛ chinois ye an ma kɛ arabu ye mais bi anw bɛna kɛ jɔn ye bon i bɛn'a ye bi mm. hadamaden bɛ dɔn ni mun ye mm. i bɛ se ka dɔn i ka fini mm-hmm. o ye mun ye mm. maa mun bɛ n'i ka faso fini e bɛ taa fan o fan o fini bɛ e kan na mm-hmm. a bɛ mɔgɔw ka bonya d'i kan u b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɔra nin jamana de kan fini bɛ se ka hadamaden yira mɔgɔ i ka coutume o bɛ se k'i yira i ka danbe ale b'i empêcher ka bɔ fɛn dɔw ma i bɛ taa sɔrɔ depuis silamɛya ma na anw fɛ yen fɛnba de bɛ yen nɔ anw ka danbe la mhm. an ka hɔrɔnya na mhm. an tun tɛ sɔn o b'a yira k'a fɔ mhm. danbe o tɛ fɛn fitinin a filanan ye mun ye e m'a ye bi fili y'anw sɔrɔ a o fili ye mun ye ni i y'a ye dɔrɔn bi balimaw sinjiw dugu kelen mɔgɔw olu yɛrɛ bɛ bila ɲɔgɔn na diinɛ ko la ka taa sɔrɔ hali ala kira ma kɛlɛ kɛ diinɛ ko la ala kira ye mɔgɔ wele ni mun ye ni nɔgɔya a ye mɔgɔ wele ni nɔgɔya ale ni sabali ye bon n'i y'anw ka diinɛ ta k'a lajɛ bi fili dɔ b'an bolo o fili ye mun ye parce que anw kɛlen don ka arabuya yɛrɛ ta ka don diinɛ kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i b'a ye ni ni mɔgɔ dɔ bɛ na sisan n'a tigi taara kalan kɛ saudiya jamana kan a bɛ e ka kan mɛn a bɛ bamanankan mɛn a bɛ marakakan mɛn fo marakaw yɛrɛ b'a fɔ ne yɛrɛ maraka ye dɛ walayi tɛ ti kejugu kɛ a karamɔgɔ tɛ yan ni ne t'a daga ma arabu jamana kama non n taara arabu jamana kan ani kalannen don kelen kelen kalan yɛrɛ tɛ tɛmɛ farafinna kan parce que dɔnni yɛrɛ bɔra anw de fɛ yen siga t'o la dɔnni yɛrɛ ju bɔra anw de fɛ yen e m'a ye bi tellement anw filila anw kɛlen don ka arabuya k'o kɛ diinɛ ye bon n'i ye misaliya fɔlɔfɔlɔ ta k'a lajɛ n'i bɛ diinɛ ta i man k'a ta jamana la mais an ka jamana diinɛ talen don mun na mm. an kɛlen don k'a ta jamana de la mm-hmm. n'i ka diinɛ ta jamana la mm. n'o jamana filila e bɛ fili a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ah. an ka jamana kɔnɔ diinɛ tilalen don sigiyɔrɔma damadɔni ah. dɔw ta bɛ ta marɔku la dɔw ta bɛ ta iran na mm. dɔw ta bɛ ta saudiya la bon nin si tɛ diinɛ ta yɔrɔ diinɛ man ka ta nin si la ala kira taara ka fɛn mun to o ye kuranɛ de ye diinɛ kan ka ta mun na kuranɛ n'i ye diinɛ ta kuranɛ la mm. i tɛ fili mm. mais n'i ye diinɛ ta jamana la mm. i bɛ fili a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye hadamaden n'i ma k'i yɛrɛ ye maa si t'i bonya sani silamɛya bɛ na anw fɛ yen mm-hmm. i b'a ye nin tɛ diɲɛ fan si hadamadenw ka fara ɲɔgɔn kan mm-hmm. du kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ tasa kelen balimaya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ o tɛ yɔrɔ si la ni afiriki tɛ n'anw fɛ yen eh, eh, danbe bɛ jamana minnu kan n'o jamanaw tɛ mais e m'a ye bi Mm. an y'an ka danbew bila mm. ka tugu mun kɔ mm. arabuya nɔfɛ an ka fini doncogo an ye arabuw ka fini doncogo ta k'o kɛ silamɛya ye ka taa sɔrɔ fini tɛ silamɛya fɔ mun bɛ silamɛya fɔ dusukun mun bɛ silamɛya fɔ i bɛ diinɛ mun ta kuranɛ kɔnɔ ala kira taara ka mun to an bolo nka e m'a ye bi arabuw m'anw kɛ foyi ye u m'an bonya yɛrɛ parce que an bannen don anw yɛrɛ la an ka kanw lajɛ bi mm. hali an ka kanw bɛɛ tiɲɛna i bɛ taa marakaw fɛ yen sisan mm-hmm. i b'a fɔ ko sɛbɛnni tɔgɔ marakakan na u b'a fɛn fɛn f'i ɲɛna a bɛɛ arabukan de o b'a yira k'a fɔ ja o b'a yira k'a fɔ anw fɛ an marakaw fɛ peut-être sɛbɛnni tɔgɔ ni fɛn ninnu hali n'u bɛ yen u tunun'an bolo mm, i bɛ taa bamanankan fana na mm. pareil mm-hmm. an bɛ don dɔ fɔ juma ni araba alamusa ninnu mm. ani sugu ni fɛn ninnu ninnu bɛɛ arabukan de o la bi ne ka ɲinini bonyara ka n ka base kɛ n ka danbe ɲinini ani n ka kutimu ɲinini parce que o ye mun ye e ma ye anw fɛ yen nɔ danbe yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ni i filila dɔrɔn n'i ka diinɛ ta mɔgɔ la i bɛ fili n'i y'a ta k'a lajɛ bi anw fɛ yen nɔ bi an ka denmisɛnninw caman kɛlen don ka diinɛ ta arabuya la ka taa sɔrɔ arabuya ni diinɛ tɛ kelen ye a fɔlɔ fɔlɔ o ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ arabuw fɛ yen n'u ye tɔgɔ da u fa tɔgɔ o de bɛ da o tɔgɔ kan mm. mais bi an yɛrɛ ka denmisɛnninw donnen don o la mm. ka taa sɔrɔ mm. olu ka danbe n'u ka kutimu na jamu bɛ olu fɛ yen olu besoin tɛ tɔgɔ fila la i bɛ tɔgɔ kelen ta dɔrɔn k'i ka danbe da o kan dɔrɔn i ka jamu d'a kan mun b'i lakodɔn o ye o dafalen ye bon a filanan ye mun ye n'i y'a ta k'a lajɛ fili dɔ bɛ anw fɛ yen o fili ye mun ye mm. o ye hali bi arabuw nalen ni diinɛ ye wagati min na mm. walasa ka farafinya yɛrɛ lagosi mm. ka farafinya yɛrɛ latunu u mm-hmm. nana mun don an hakili la fɛn o fɛn b'an bolo k'o bɛɛ man ɲi ka taa sɔrɔ ah. ɲumanba de b'a la mun ni diinɛ bɛ taa a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o y'an ka tɔgɔ bi i bɛ taa sɔrɔ ni maraka tɔgɔ bɛ e la ou bien bamanan tɔgɔ bɛ e la hali tɔgɔ in tɛ tɔgɔ jugu ye mm-hmm. e denw yɛrɛ mana den sɔrɔ u tɛ sɔn k'u den tɔgɔ da i la mm-hmm. fo k'a fɔ ko fo ka taa kitabu tɔgɔ ɲini ne b'u ɲininka kitabu tɔgɔ yɛrɛ nana cogo di mm. a ye diinɛ ɲini k'a dɔn mm. a ye recherche kɛ k'a dɔn mm. n'i y'a ta k'a lajɛ n bɛ tɔgɔ damadɔni ta n b'o kɔrɔ di i ma i b'a ye o n'anw ka tɔgɔ n'an ka fɛnw différence tɛ yen a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'i ko ko sayidi o kɔrɔ ko kunnandi n'i ko zaki o zaki olu ye mun ye o bɛ mɔgɔ kodɔnna keguman o b'o kofɔ mm-hmm. n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ko ko yusufu ko ala ye mɔgɔ min choisi n'i ko aliyu ko min kɔrɔtalen don mm-hmm. n'i ko ibrahima ko den mun banna boli la i ma ya e ka nin tɔgɔ ninnu kɔrɔ ta k'a lajɛ i k'anw yɛrɛ ka farafin tɔgɔ ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka tɔgɔw bɛ yen kɔrɔ ɲuman b'u la a fɔra de k'i kana tɔgɔ da mɔgɔ la tɔgɔ min bɛ yen ni kɔrɔ jugu tɛ wa tɔgɔ in bɛ yen n'a tɛ tamasere jugu yira mais bi n'i y'a ta ka anw lajɛ anw y'an ka tɔgɔw bɛɛ bila f'i denw yɛrɛ b'a fɔ ko non ko nin tɔgɔ in ko kitabu tɔgɔ tɛ ka taa sɔrɔ seyidina umaru donna silamɛya la ka taa sɔrɔ a tɔgɔ dalen don depuis kafiriya la umaru bubakari donna silamɛya la ka taa sɔrɔ depuis kafiriya la a tɔgɔ bubakari mm. ni bubakari yɛrɛ kɔrɔ ta k'a lajɛ den musomanw tun b'a bolo caman u b'a fɔ de ko bogotigiw fa a kɔrɔ de o ye abubakari ko bogotigiw fa ɔ bon e k'a lajɛ mm. e y'i ka danbe bila mm. k'i ka arabuya bila n'i ko ko lamini ko danaya mɔgɔ i ma ye n'i ko ko sa e, e, n'i ko ko fɛn a tɔgɔ ko hasimu ko mun bɛ se tilali ko ɲuman na ɔ bon bi an y'an ka nin tɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bila i mana taa anw fɛ yen bi i bɛ taa village kɔnɔnaw na i bɛ taa duguba kɔnɔnaw na i bɛ taa sɔrɔ i ba mun y'i wolo maraka tɔgɔ b'a la u bɛ mun fɔ ko kitabu tɔgɔ t'a la a denw yɛrɛ bɛ ban k'an t'a tɔgɔ da k'o tɔgɔ man ɲi ka t'a sɔrɔ tɔgɔ in tɔgɔ jugu tɛ tɔgɔ in tɛ kafiri tɔgɔ ye tɔgɔ in tɛ tɔgɔ jugu ye k'a sababuya kɛ mun ye parce que farafin banna a yɛrɛ la anw kɛlen don ka arabuya k'o ta k'o don diinɛ kɔnɔ a misaliya dɔ ye mun ye sisan i bɛ taa sɔrɔ sisan e ni arabu dɔ bɛ yen aw bɛ kɛ teri ye aw bɛ mɔgɔya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni farafin tɔgɔ b'e la bilahi diɲɛ bɛ wuli a ka teriya mana ja cogo o cogo a tɛ sɔn ka den tɔgɔ da i tɔgɔ la parce que ale bolo e ka tɔgɔ nin tɔgɔ ɲuman tɛ parce que tɔgɔ de bɛ hadamaden lakodɔn jamu de bɛ mɔgɔ lakodɔn mais n'u ye e ka tɔgɔ in minɛ i la sisan dɔrɔn i bɛ ye ni mɔgɔ wɛrɛ de bon bi o problème de bɛ an ka société kɔnɔna na an banna ɲinini ma an banna recherche ma o la nin san laban in kɔnɔna na ne ka recherche ni n ka fɛnw u fanga bonyana depuis kumaja coutume ni danbe kan ne ka diɲɛnatigɛ ɲɛsinnen bɛ olu ma ɲuman ni fɛn minnu b'o kɔnɔ bi n'an banna a la bi n'an ka jamana b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ i m'a ye jamana cira parce que mun nana ala ko ko n'a bɛ n bato a ye n ɲini ka n dɔn arabuw nana de ka diinɛ kanu don an na ka taa sɔrɔ an tɛ diinɛ dɔn wala u b'a fɔ aw ɲɛna sisan ko diinɛ ko ko ni mɔgɔ ye nin kɛ ko diinɛ ko ko ka nin k'a la parce que e tɛ diinɛ dɔn parce que u nana ka a imposer e kan ka taa sɔrɔ u m'a don i dusukun na ka taa sɔrɔ u m'i kalan a la i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min ko ikira n'o ma kɛ dɔrɔn e bɛ diinɛ kɛ ka balimaya tiɲɛ e bɛ diinɛ kɛ ka sindiya tiɲɛ ni mɔgɔ min ma t'e ka taasira fɛ dɔrɔn e bɛ ban o tigi la ala kira dun ye mɔgɔ wele ni mun ye nɔgɔya a ye mɔgɔ wele ni mun ye sabali hadamaden n'i y'i ka danbe bila dɔrɔn i bɛ tunu n'i ye problème o problème y'an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ bann'i ka danbe la a fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye e k'a lajɛ ban bi hali n'i y'anw ka mali tele lajɛ ne b'a ye an ka faama ninnu i bɛ fini dɔ y'u la modibo keyita tun bɛ fini dɔ don n'i y'a ye direct la dɔrɔn fini in bɛ yɔrɔ jumɛn yira a b'an ka jamana de yira wa sisan an ka dɔnnikɛla minnu bɛ mali kɔnɔ ni jama b'u bolo n bɛ wele bila olu ma ka wele bila u denw ma u den minnu bɛ n'u ye kalan kɛ ni kodɔn b'u la i b'a kalama ko bi k'a sera k'u yɛrɛ ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye o ko dɔ ye mun ye sisan sisan sisan ni fini min filɛ bi n'an ka minisiriw bɛ k'a don an ka cnt mɔgɔw bɛ k'a don o fini in filɛ nin u bɛ se ka hijabu dilan a la musow bɛ sutura ni mun ye ka taa sɔrɔ arabuw ta dilannen tɛ a fɔra de k'i ka fini don dɔrɔn k'i yɛrɛ datugu i k'i yɛrɛ sutura silamɛ ye nin dɔrɔn de ɲini mais silamɛ m'a fɔ ko fo arabuw bɛ mun de dilan ko f'an k'o de ta k'o don ko ni arabuw ye fɛn min kɛ n'o ka ɲi k'an k'o de ta i ni dɔw yɛrɛ bɛ yen n'aw bɛ balimaya kɛ aw bɛ sindiya kɛ i n'a bɛ kilasi kɛ e ne ni dɔnbaga dɔ yɛrɛ kilasi kɛ ɲɔgɔn fɛ a taara kalan kɛ arabu jamana dɔ la a ni ne bɛnna dɔrɔn a nana ka arabukan fɔ ne ma kuma a fɛ e ko mɛ ko n ka cɛ k'i tɛ kuma fɛ ne ko ma i tɛ bamanankan mɛn yan aw ma e tɛ bamanankan mɛn don i taara arabu jamana kan na min jɔn dala manamanakan na dosera bose n fɔ bamanankan na n bɛ mun mɛn aw ma o tɛ kan dɔ yan ala kan tɛ hadamaden kana ban i yɛrɛ la n'i ban'i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ tunun bon bi o problème ni farafinya sɔrɔ bi o problème de y'a to anw tununa n'an kɛra an yɛrɛ ye sisan i b'a ye i bɛ bonya e ma ye hali yan nɔ n'i ka farafinfini b'i kan na i mana taa fan o fan mɔgɔ b'i bonya bon e k'a lajɛ ee n'an ka ee, jamana kun ni mɔgɔ kun nomera ka kɛ minisiri ye ka kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye miliyɔn ba de bɛ ta ka d'a ma u bɛna a bɛɛ don kɔsitimu na faransi ou erɔpu dugu wɛrɛw la mɛ bi ni fini ninnu wari bɛ ka don min bon an ka diinɛ mɔgɔ minnu bɛ ni jama ba b'u nɔfɛ sisan n'u den ka kegun dɔrɔn o fana mariki tɛ kiriye subagaya tɛ diinɛya tɛ CNT mɔgɔw bɛ ka fini mun don dɛ a société bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ an ka waajulikɛla baw bɛ yen nɔ n bɛ wele bila u denw ma u denw dɔnnen don u bɛ se ka taa ni entreprise n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hmm. u fana b'u ka mɔdi dilan k'u ka tɔgɔ d'a la hmm. ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ n'i ka tɔn de don fana n'a ka di i b'i ka tɔn tɔgɔ d'a la k'a k'i ka mariki ye ah, i ka kalandenw b'a don hmm. u b'u yɛrɛ sutura n'a ye u b'u yɛrɛ datugu n'a ye ala m'a fɔ maa si ɲɛna ko arabu bɛ fini mun dilan k'aw dɔrɔn de don k'aw yɛrɛ datugu ala ko musow aw y'aw yɛrɛ datugu a banna cam o kɔfɛ an bɛna furu fanfɛla la n'i ye furu ta k'a lajɛ danbe o kɔrɔ de ko limiti bɛɛ k'i ka hakɛ dɔn ni maa mun bɛ fɛ bi fɔlɔfɔlɔ lawale an mɔcɛ n'an bɛnba minnu tun bɛ nɔ ka taa sɔrɔ hakilina ɲuman tun bɛ u la ka taa sɔrɔ miirina ɲuman tun bɛ u la olu ye mun de yira anw na e b'o dɔn furu kɔnɔna na fɛn saba bɛ ni maa min yɛrɛ tanga ka bɔ a ma u ye tamasere damadɔni yira k'a ka ca ala fɛ k'i ka furu kɔnɔ mhm. k'i bɛ den barikalen o ani i bɛ denw sɔrɔ den minnu tɛ k'i ma tɔɔrɔ ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye mm, ko cɛ ni muso mm. ni fitina donna aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo mankan mm. a y'aw jija mhm. mankan in ka dan eh, dukɛnɛ la wala salon kɔnɔ mhm. sani aw ka se so kɔnɔna na n'aw sera so kɔnɔna la sisan an ka mɔgɔkɔrɔ ye mun yira an na denw bɛ bɔ jɔnni na a bɛ bɔ cɛ la ka taa muso la o y'a mara yɔrɔ ye i n'a fɔ i bɛ tiga bɔ bɔrɔ kɔnɔ ou k'a bɔ fɛn kɔnɔ k'a don dugu kɔrɔ n'i ye tiga ɲuman don o bɛ tiga ɲuman bɔ n'i ye tiga jugu don a tɛ ɲa o kɔrɔ ye mun ye n'i donna so kɔnɔ ka taa sɔrɔ ko dusukasi bɛ i la cɛ ni muso k'a y'aw jija aw ka bɛn ko la sanni aw ka don so kɔnɔ k'a ka ca ala fɛ n'aw diminen bɛ maga ɲɔgɔn na den minnu bɛ bɔ a la a ka ca ala fɛ a den caman bɛ yen k'a tɛ i dusu suma u b'a fɔ o de ma ko dusukasi den mɔgɔ bɛ den tɔɲɔ ka baga den ma ka taa sɔrɔ a bɔra fa ni ba la a filanan o ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ sisan n'aw b'aw ka salon ni fɛnw kɔnɔ aw ka mɔgɔya a y'o baro kɛ salon kɔnɔ n'aw donna so kɔnɔ fana n'a bɛ baro kɛ aw ye baro in kɛ aw yɛrɛ kan mɛ mɔgɔ cɛ ni muso min bɛ yen n'aw donna so kɔnɔ aw ka baro bɛɛ karisa ka du bɛ tan karisa bɛ tan karisa bɛ tan ko o waati i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ tulo la aw bɛ faraɲɔgɔnkan kɛ n'a ma farati aw bɛ den mun sɔrɔ kɔnɔ o den fana o bɛ se ka kɛ munafiki ye i m'a faamu o den bɛ se ka kɛ munafiki ye i m'a faamu wa den dɔw fana bɛ yen nɔ mm. olu denw mm. olu bɛ se ka kɛ kɛɲɛkɛ den mm. u tɛ maa lamɛn pewu u mana i mana kuma u fɛ u t'i lamɛn u mana don diɲɛ ko o ko la denw bɛ fana bɛ yen nɔ u bɛ to kɔfɛ ko mun b'o kɛ k'a ka ca ko cɛ mun bɛ yen nɔ a b'a kɔ don a muso la dilan kan ubiyɛn muso mun b'a kɔ don a cɛ la dilan kan o la e den olu tɛ se ka bila ɲɛfɛ pewu u mana taa fan o fan i bɛ jateminɛ kɛ u bɛ to u bɛ to hadamadenw kɔ u tɛ ɲɛtaga sɔrɔ n'u kan ka ɲɛtaga sɔrɔ mun na u bɛ segin kɔfɛ o b'a yira sokɔnɔ ye dilannikɛyɔrɔ de ye sokɔnɔ man ka kɛ tiɲɛnikɛyɔrɔ ye mɛ bi an ka danbe n'an ka kutimu bɛɛ bila ka ninnu bɛɛ lajɛlen kafiriya ka taa sɔrɔ ala ma fɛn mun kafiriya kuranɛ ma fɛn mun kafiriya e ma ye hali bi sisitɛmu dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka feere kɛ n'a ye o feerekɛ sisitɛmu de don u nana ko eh, sogo dɔ bɛ yen k'o ye halala ye ko sogo dɔ bɛ yen k'o tɛ halala ye ka taa sɔrɔ kuranɛ ma fɛn o fɛn haramu ala ko k'aw kana haramu a fɔra ko kitabu jiginna mɔgɔ o mɔgɔ kan ko n'u ye sogo faga k'a bɛ se ka dun u nana b'o la ko hali tiga ni tiga ni fɛn ninnu tamaro o bɛɛ halala bɛ yen nɔ ɔ bɔn a ma kɛ kabakoya ɔ parce que mun na ni i y'i ban i danbe la n'i banna ka miiri i yɛrɛ ye fo k'i ka miiri siri hadamaden wɛrɛ la i bɛ kɛ jɔn n'o tigi nɔfɛ belebele i bɛ k'o tigilamɔgɔ nɔfɛ kodɔnbali ye Siga t'o la. i bɛ k'o tigilamɔgɔ nɔfɛ o mana i yɛlɛma k'i bila yɔrɔ min na i bɛ yen. i bɛ yen nɔ Tiɲɛ don. n'i y'a ta k'a lajɛ hali an ka jamana hali yan jamana in kɔnɔ ne bɛ jamana min kɔnɔ u kɛlen don k'a don denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kunkolo la k'i ka fami da k'i muso ka n'i den ka taa sɔrɔ ala kira ko salalahu alayihi wasalama olu ma diinɛ ɲini k'a dɔn mm. ko maa o maa k'e m'i woloba barika ɲini mm. ko alijinɛ t'i ye ala kira nin fɔ alayihi salatu wasalam bɔn n'i y'a ta k'a lajɛ tuguni mm. o la n y'a fɔ maa caman bɛ u ma kalan mɛ u ye diinɛ ta k'a lamɛn mɔgɔw bolo dɔrɔn mɛ u ma diinɛ ɲini k'a dɔn i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min ko ikira o dɔ ye mun ye n'a fɔra ko fɛn damadɔ bɛ yen u bɛ k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ko sirikuya kafiriya bidaya n bɛ nin bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na sisan e b'a faamu n'a fɔra ko musirikuya o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye fɛn dɔ bato k'o fara ala kan a ye jinɛ bato wa a ye boli ta k'a jigi sɛmɛ o la wa fɛn dɔ b'a bolo n'o ye samiriw ye a bɛ sɔnni kɛ ka taa olu ma o tigilamɔgɔ ye fɛn fara ala kan a bɛ f'o ma ko musiriku kafiri ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kabara kawara a yɛrɛ la mɔgɔ min ka bon a yɛrɛ bolo o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye kafiri ye n'a fɔra ko bidaya bidaya yɛrɛ ye mun ye ne b'a bɛɛ fɔ e ye ko ala kira kɔfɛ alayihi salatu wasalam ko fɛn min bɛ yen nɔ ko n'a donna diinɛ la ka taa sɔrɔ a ma kɛ ala kira ɲɛna alayihi salatu wasalam mɛ n'i ko bidaya bɛɛ ye haramu ye oh. n ko ɲumanw bɛ bidaya la minnu ma kɛ ala kira ɲɛna bi n'u bɛ ka kɛ mun na ne ko ko an ka diinɛ bɔ nin ko la mm. ala kira ko sallallahu alayhi wasallam ko kana aw ka misiriw masiri ko i komi yahudiyaw ka misiriw bɛ cogo min mais bi an ka misiriw bɛ cogo di bi alikaba bɛ cogo di kira ko k'aw kana sanu ji kɛ ka dessin kɛ misiriw kɔnɔ taa alikaba kɔnɔ bɛ cogo di bi k'aw kana aw ka mirabuw janya mais bi mirabuw bɛ cogo di an kana diinɛ kɛ mun b'an intéressé don mun an b'o o daga mun t'an intéressé an b'o haramu ka taa sɔrɔ ala ma min haramu bi o problème de filɛ anw kan bi a filanan ye mun ye n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɛ ka kuranɛ mun bɛ anw bolo ni kuranɛ jiginna jigin cogo min na a n'a sɛbɛnnen don hali bi sɛbɛn cogo min na kuranɛ jiginna ala kira kan a daminɛ ni ikira de kuranɛ tun bɛ jigin ala kira kan a tun bɛ fara ɲɔgɔn kan don min na fana k'a kɛ sɛbɛnba fɛn kelen ye an b'a fɔ bidaya ɲuman don so ne tun tɛ kuranɛ dɔn ne tun t'a dɔn mais ne y'a bɛɛ kɛ ko fɛn min ma kɛ ala kira ɲɛna nin fana ma kɛ ala kira ɲɛna dɛ jɔn y'a fara ɲɔgɔn kan a kɛra aliyu tile ni usumana tile la hmm. e bɛ ka pantalon min don jini pantalon ni fɛn ninnu hmm. k'i sen don fankelen fɛ ka bɔ fankelen fɛ ala kira m'a kɛ alayhi salatu wasalam hmm. n ko a daminɛna jɔn tile la o ye usumana de ye parce que usumana tun bɛ maloya ala kira ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ a ma pantalon don o ka bɔ a la e bɛ ka fɛn kɛmɛ kɛ bi ala kira m'a si kɛ